Sa situatzione finantziària de su Comune de Nùgoro est grave, chin unu disavantzu chi est de bintitres milliones de euro. Petzi pro su duas miza e bìndighi bi sun belle oto milliones de euro de faturas non pagadas a sos fornidores. A mala annata b'est finas unu dèpidu fora de bilànciu de tres milliones de euro pro una sentèntzia de espròpriu de una paja de annos faghet, arribada in Sant'Andria de su duas miza e batordighi, chi s'amministratzione passada at cubau a su Cussizu Comunale. A dispetu de totu custu, pro dovere istitutzionale, s'amministratzione nova ghiada dae su sìndicu Soddu cheret aprovare su bilànciu consuntivu de su duas miza e batòrdighi elaboradu dae sos amministradores in pessu essios. L'an aprovare in sa sètia de su Cussizu Comunale de su trèighi de agustu. Oje, in s'interi de una cunferèntzia istampa fata in sa sala consiliare, su sìndicu at ispricau a sos tzitadinos sa situatzione econòmica difìtzile chi at ereditau, presentes totu sa Giunta e sos cussizeris de maggioràntzia. Su sìndicu Soddu at sutalineau chi sa volontade est cussa de superare sa criticidade e de cumintzare un'àndala nova. A intrare in sas pìnnicas de su bilànciu comunale est istada s'assessore a su bilànciu, Raffaelina Denti. A agravare totu b'at pessadu sa mancada aprovatzione intro su trinta de aprile chi at fatu blocare totu sos trasferimentos de s'Istadu, firmande sa màchina amministrativa chin su rinviu de sos pagamentos a sos fornidores e su ricursu a unu fidu bancàriu. Sa Giunta nova, fintzas si non cumpartit in nudda su contu consuntivu, at detzisu de l'aprovare pro evitare sa decadèntzia de su Cussizu. Su traballu chi at a deper fàghere s'amministratzione nova est difìtzile e complicadu, ca in prus sunt arribande sentèntzias novas chi pertocant a espròprios, càusas infortunìsticas e de traballu. Una situatzione econòmica grave chi su rendicontu finale de su sìndicu Bianchi no at mentovadu pro nudda. Non si podet faveddare de una situatzione de fallimentu, ca in s'aprovatzione de su bilànciu duamizabatordighi at a arribbare su dinari ministeriale de sa Regione. Sa cajone de sa situatzione grave est fintzas su mancadu efitzientamentu de sa màchina amministrativa, at nau su sìndicu Soddu, chi chie at guvernadu pro bint'annos no at fatu. Sa Confcommercio de Nùgoro e Ozzastra torrat a denuntziare s'abusivismu commerciale e ricettivu chi in sos ùrtimos annos ch'at barigadu cada làcana, Sos datos elaborados dae sa Federalberghi fachene biere chi su sessantachimbe pro chentu de sos turistas in su 'e Nùgoro sogiornana in istruturas ufitziales. Su restu, sutalìneat sa Confcommercio, est una anarchia chi fughet a calisisiat controllu, chi non pagat sas tassas de sogiorno e faghet gravare impostas che a sa Tari subra sas impresas regulares. Un'indàgine fata dae sa Confcommercio Nùgoro Ozastra, in collaboratzione chin CDC and Partners, bocat a pizu datos ispantosos in sas còmporas illegales, ponende in craru chi sa bèndida de custos produtos finàntziat s'indùstria de su crìmine. In prus, sinzalat fintzas s'aumentu de sa somministratzione abusiva de benes alimentares e cosa de bìbere fata dae sos produtores fora dae calesisiat norma igiènica e de sa traciabilidade de sas matèrias primas chin arriscu mannu pro sa salude. Totu custu, iscrivet sa Confcommercio, si faghet in craru in sagras e festas. In prus est aumentende fintzas sa moda de sos ristorantes in domo, ue sos privados organizan chenas a pagamentu. Sa Confcommercio est apistichinzada pro custas fainas chi faghent dannos mannos a su sistema econòmicu locale e a totu sas impresas chi faghent atividade commerciale regulare. Pro cussa at iscritu a totu sos sìndicos de sos comunes de mare pro aumentare sos controllos a tutela de sos consumidores e de sas impresas. Pro Nùgoro si depet fàghere unu discursu a banda, concruit sa nota, ca est diventada terra de conquista e chentza controllos. Chissai chi sos amministradores novos aperian sos ocros e facan carchi cosa contra custu fàghere disonestu. Sa diretzione ASL de Nùgoro faghet un'àteru apellu pro donare su sàmbene. S'istiu est crìticu pro sas istruturas ospedalieras de sa Sardigna de mesu, chi depene parare fronte a un'aumentu de sa popolatzione residente ca arribban medas turistas. In prus aumentana sos incidentes, mescamente istradales, chi recheden s'impreu de prus sambene. Sos ispidales de Nugoro e de Sorgono, sinzalat sa diretzione de sa ASL, an registrau un'aumentu de su bisonzu de sambene pro fatos istraordinarios, chi s'annanghet a cussu pro assicurare una vida normale a sos patzientes talassemicos sichios dae su centru trasfusionale. S'apellu de sa diretzione ASL est istau zirau fintzas a sas fortzas de s'òrdine e a sos corpos istitutzionales pro una collaboratzione a donare. Sa ASL ammentat chi pro donare su sàmbene tocat de àere a su mancu dechiott'annos, pesare prus de chimbanta chilos e èssere sanos. Su Centru Trasfusionale de su Santu Frantziscu est apertu cada die, francu cussas de festa, dae sas oto a mesudie e mesu. Sa ASL invitat totu sos citadinos, a manera particulare sos zòvanos, a s'acurtziare a sa donatzione ca est unu sinzale de bonu coro e fintzas ca est s'ocasione pro fàghere unu controllu generale a sa salude. Custu manzanu in Nùgoro, in s'auditorium de su Museu de su Costùmene, est istau presentau s'assòtziu culturale Boches a Tenore, chi cheret unire e traballare paris a totu sos assòtzios chi in sa Sardigna de mesu valorizan e mandan dae innantis custa forma antica meda de cantu reconnota dae s'Unesco Patrimòniu de s'Umanidade. A s'addòbiu, coordinadu dae su giornalista Michele Tatti, ant partecipadu su presidente de s'assòtziu nou Angelo Cossu e su segretàriu Giovanni Pirisi. In sa sala medas rapresentantes de sas formatziones chi ant fatu naschire s'assòtziu. Est un'assotziatzione de de tenores e peri de pessones sìngulas chi si proponet de tutelare e valorizare su tenore in sa zona in ue l'amus connotu nois, in particolare de su Centro Sardinna in ue sa pràtica difusa est galu abbastantza marcada. Cherimus solu chircare de lu mantènnere e de lu afortire Dande s'esempiu, cantande in sas comunidades comente amus semper fatu e chircande de mantenner vivos sos canones de sa traditzione orale de comente su tenore beniat imparadu dae sos pius zovanos e chi ascurtavan sa zente pius manna. No est una retorica, est propriu una cosa chi nois semus cumbintos chi potzat essere utile pro sighire a tramandare su tenore comente Non ch'est arribbau fintzas a nois. E peri ca tenemus unu depidu in sos cunfrontos de de sas pessonas antzianas, babbos nostros, mannois nostros, a sos antzianos nostros chi su tenore nos l'an cunsinnau a nois e nos l'an cunsinnau in cussa manera e in cussa manera nois cherimus a lu sichire a cunsinnare a sos a sos zovanos, sos chi benin a pustis de nois.
Dae martis, su Nùgoro at a cumintzare a traballare allenadu dae Marco Mariotti pro pònnere fortza in sos mùscolos e ideas in conca, a manera de pòdere afrontare in sa menzus manera su campionadu de Serie D chi at a cumintzare su ses de Capidanne. Su ritiru l'an a fàghere in Nùgoro in su campiscola de Pratha Veneto, in su Cuadrìviu e in sa Pineta de Ugolìo. A s'allenadore l'at a afiancare su preparadore atlèticu nou ingagiadu in custas oras. Est su professor Gaetano Mascaro, chi at traballau in s'Olbia e in su Budoni. Issu at a deper fagher cùrrere s'iscuadra pro novanta minutos e trintabàtor partidas, in d-unu torneo chi zai s'annu passau at premiau sas iscuadras chi resessian a mantènnere ritmos artos. Cust'annu su Nùgoro at una formatzione de zòvanos. e duncas atza velocidade e resistèntzia an a èssere unu marcu de fàbrica pro custu Nùgoro novu. Sos giocadores chi s'an a presentare in campu sun binti, paris a sos veteranos Alessandro Cadau, Daniele Bianchi, Alessandro Puxeddu e Roberto Cappai, b'est unu grùstiu de zòvanos novos chi an prus pagu de bint'annos cada unu. Zòvanos chi s'allenadore Mariotti in parte zai connoschet ca los at allenados in sa Berretti de sa Ternana.